Apolisitu amanga Fredrick Billy Malata ee yemweyu ndithu Billy Malata amene mumakhala mukumvera nthawi zina ma audio ake nthawi zina amajambula ma video kumakamba zambiri eh, zodzudzula mu- kuying'alula mukudziwa activist amatero omenyera maufulu nzake uja wa Agape Khombe amakhala kumapanga limodzi ndi Agape Khombe nthawi ina yake akuti wamangidwatu iyeyi ku ku Lilongwe kumeneko Tingofotokoza bwinobwino eti? Mamawa wa lero, malipoti amene atuluka ndi onena kuti mamawa wa leroli, Fredrick Billy Malata zatsimikizidwa ndi a Lael Chimtembo amene amayankhulira polisi kuno ku Malawi kunena kuti no amumanga ndipo no akumusunga ku Lingadzi Police Station. Nde ku Lingadzi paja mukudziwa police station yotchuka kwambiri imeneyi ili nde kuti no ku Lilongwe kumeneko. Kwafunsa zoti mwammanga pa zifukwa zotani? Sakuulula zifukwa pakanali panopa zimene ammangira mlandu umene wapalamula, komano tsopano kwafunsana anzake aja nanga simudziwa anthu oti ndi a nseko imodzi eti amati awa ndi a nseko yanga awa. Kwafunsa nde kuti a museko yakewo akuiphedula kunena kuti ammanga chifukwa choti amene ati ana amatukwana munthutu pa social media tu. Akuti is is cyber chani ka cyber cyber ka bullying ka cyber security issues eti? Tisanene kuti security koma cyber bullying eti? Cyber crime yaa mawu ake ndi amene amati cyber crime. Akunena kuti amumanga pa zifukwa zonena kuti iyeyo anaima pa social media ndi kumapezeka zonena kuti no nkumatukwana kunyozetsaponso ena ake pamenepo. Nde ena akewo nkumakamba oti ndani akutitu ndi nduna ina yake yoti tisati nduna koma akuti no government official. munthu wonena kuti ndi wamphamvu ndithu kubomako ali ndi ndi udindo ndithu ndu- kaya ndi kaya ndi unduna kaya ndi udzani kaya komano amagwira ntchito kubomako ndipo no ndi wamphamvu ndithu kubomako kaya dzina lake limali- limayipitsidwa ndiye Billy Malata ndi akuyipitsa dzina lake kumunyoza pa social media kena kwapezeka zonena kuti munthu uja wakasuma ndiye kuti aotu basi ndikupezeka kuti nkumangidwa chifukwa chake ndi chimenecho ndithudi Komatu tikunena zonena kuti izizi ndi zimene aphedula a museko yake ti anzake amene amayenda naye Billy Malatayo. Komano akakhala apolisi nde sanakambe china chilichonse pa nkhani ya mlandu omwe iyeyu wapalamula eti nde poti no wangomangidwa cha ku mamawaku we don't know kuti amusunga kumeneko nthawi yotalika bwanji nanga mlandu akhala akuuphedula nthawi yanji komano tingagwire zimenezo kuchoka nde kuti kwa seko ya Billy Malata apolisiso akabweretsa zawonso Ndiyoti ngati tingakhale ndi advantage imeneyo tizabwera ndikupatsani update kuti no zikuyenda motere kaya ngatitu akuti mlandu wake ndomwe uja kapena ayi koma amaziwabe ndi zoti no ngati tikuti ndi amuseko yake ndiye tinganene chani seko yako ndi seko yako amakhala ndiye kuti no akuziwa zimene akuyankhula mwapedulirana ukoko kumbaliko kuti eh, aku- aku- abweratu zanditengatu eh, kapena mwina kaya wauza kaya nda- ndakazi ake "Mwa- mwauza kuti kuti ani- ani- anditengera nkhani zake zakuti zakuti zidzatu iyayi nde zili motero ndithudi what can we say about this uh, munthu ukaphwanya malamulo nde kuti umayenera ndithu akumane ndi lamulo ndithu eti lamulo lija lili nde kuti ndizotsatira zake lamulo silimangobwera kuseri kwa lamulo kumakhala nde kuti kuli kuli ndi chilango hmm? one side of lamulo lijali limabwera ndithu kuwiri side ya uku ndi lamulo osapanga izi side ya uku ukapanga izi nde ukumana ndi zotere mwayiwona imeneyo Nkhani yaketu ndi imeneyo ndiye kuti no awawa apalamula mlandu ngati zili zoona ndiye kuti khothi likaweruze akaona zoti zikayenda motani kumeneko alandire chilango kapena mwina make apite ku ndende kapena ngosalakwa amasulidwe khothinso ndi limene likanene komano mkulu amene iyi tikumudziwa zonena kuti amayankhula kwambiri Amene nde samaoa, samaopa kuyankhula. Eya amayankhula, kuyankhula, kuyankhula, kuyankhula. Koma penanso amadzaveka ngati waganyunso penanso choncho. Hmm? Pena azaveke bwinobwino, eh? Umayenera kudabwa zoti ah, kodi Billy kodi amayima pati? Lero lili angathe kukhala apa ndikuyankhula zija zoti zabwino komano mawa He, mmene atembenukiranso anthu omwewo so penanso umadabwa zoti ah, kodi ndi akuima pati akuima pati akuima pati nthawi ya kongeresi dzana ankangoti ah, Billy akudya ndalama za kongeresi ndi anzake nchifukwa ankamatha kupezeka kuti akuyankhula ndithu zosapota mcp chani kenako apa apezeka kuti wa- wadumphiranso wayamba kumayankhula ya a Peter Mutharika apanga izi izi zabwino izi za izi zabwino mpaka anayamba kumpanga feature pa program ija akuti dashboard eti yapa luntha tv guys uh, ndikufuna ndingokupatsirani ma audios awa eti tikupasambeni i think kusogolo kunoku zimene zingatuluke zokhudzana ndi mlandu wake koma ndimangofuna kunena kuti mkulu amene iyu i think mlandu usu- utsi sumafuka popanda moto amayankhulayankhula nde kuyankhulayankhula umapezeka kuti mwina make mwina waphuluza kapena mwina Amene mmatsatira ma audio ake kapena kapena ma video ake recently poti ine nde sindimakonda kumpanga feature pano. Amene mmatsatira mwina mwake mwina mukudziwa kuti kaya anayankhula ndi za nduna ndani kaya kaya ndi nduna yanji imene amakandana nayo sinduziwa mwina ndi zimenezo. Koma what I want to say is Billy kummangako eti Yes akumane ndi lamulo komano a- anayamba kuibebetsatu ija dashboard ngati munaiwonera ya pa Luntha hmm? tatiyeni tionere limodzi kuipatsa moto and i think ine ntaonera ntamuona penepo ndinachita kuti i think mkulu yuyu eti atati azibwera ndi tuma neutral chonchi atati asamabwere ngati kuti mwina mwake atumidwa kuzagwira ganyu angathe kumayankhula zinthu zoti zingathandize mwina mwake dziko lino Eh, kwagwira ndale apa ndekuti no accountable you know anabwera bwino kwambiri so we don't know uh, koma that's the case tationereni limodzi dashboard iyo eti akutero dashboard akutero kuti zikapitirira mbomamo aulula osati zikapitirira zinthuzo zikuchitika inu simunamveko kuti kwabedwa 128 billion mwaonapo amene wamangidwa amene ali mboma ya hotelo inu simunamvepo kuti kwatuluka 13 billion imene yachoka ku water board kuti ati akagule kaya chimanga mukuzimva Eh, inu eh, zimenezo anatero, eh, inu anatero. simunamvepo kuti kwabwera macontract onena kuti anthu akapale aka- akamate mapothole akamate mapothole 44 billion 171 billion chani chani simunamvepo inu apresident ataletsa contract ya ku mra itatuluka ya security ma 5 billion ma 11 billion eh? anthu akupakula pano

Ah, Uh -uh. sizimakhala za chonchi zimakhala zija zonena kuti ndalama iyambire ku bottom izipita ah. koma ngati munthu mmodzi angapezeke kuti ati wagula malo a 8 mwa- kunena tu kwa anamiwa munena za anamiwa Eh, anamiwa, anena anena kuti zonse. munthu mmodzi minister wagula malo a 800 million Ati- Malo okha. ati malo okha Bare land. Bare land. wagumulapo afuna apangepo ndalama zimene angalowetse kuti amange pamenepo zikhala Ayi, kupa zingati kulala. just a minister Kupa- kusamusa Ayi, ku- ku- kusamusa. kusamusa Za Roma, kusamusa. Mwanive? kusamusa Koma do you think- inuyo MEDF ikufuna ndalama zingati kuti ipereke ngongole dziko lonse la malawi ikufuna ndalama zingati zochepa koma munthu mmodzi 80 800 million mmalo Bare land. ndi akuti kuli wina ku Lumbadzi wamanga malo wamanga nyumba manyumba 15 nde pali wina ku Blantyre akuti akumanga

kolona uyu Eh. tisamauza anthu pano zabodza zabodza ayi tiyeni chilungamo chiyende ngati madzi anamiwa and zimenezizi zithandizira Akapena. kuti apresident azizidziwa chimene chikuchitika Chikuchitika. Mwina kutheka sakudziwa chifukwa kutheka kuti mwina even intelligence singapange chifukwa mwina intelligence-yo ika- ika- ikapeza zimenezo ndiye kuti kumauzidwa kuti "Mm-mm, eh, 1 billion yako ndi ndiye kuti mukungotchula ma billion simungati palibe dwa- simungati 1 million yako palibe ndi pa- palibe penapake kutenga ma million so chinthu chake choti watengako aita 8 billion 15 billion 128 billion Eish. nde uzikampatsa munthu wina ake kuti khala chete ndi One million. 1 million zitheka nde kuli anthu kuti oti ngati mwina ngati zinthu sizikuyenda ineyo ndikadakhala ine kuti ndine advisor wa president professor arthur peter mutharika ndikadamuuza kuti reshuffle this cabinet